Anois ar an líne tá Muiris Ó Fiannachta, Bainisteoir Raidió na Life. A Mhuiris, fáilte ar ais go dtí Near FM. Go raibh míle maith agat, Darren, deas a bheith ag caint leat arís. Ok, Muiris, bhí ceiliúradh mór ag Raidió na Life ar an Luan an fiche cúigiú lá de mhí Mheán Fómhair. An féidir leat a rá, dóibh siúd nach bhfuil ar an eolas faoi, faoi cad a bhí á cheiliúradh agaibh ar an lá sin? Sea Darren, bhuel bhí an stáisiún 30 bliain ar an aer, Dé Luain seo a chuaigh thart, an, mar luaigh tú, an cúigiú lá fichead de mhí Mheán Fómhair, so más féidir le daoine na suimeanna a dhéanamh, is i mí, mí Mheán Fómhair 1993 a tháinig Raidió na Life ar an aer an chéad lá agus tá an stáisiún ag craoladh le 30 bliain anuas anois. Agus táimid, ar ndóigh, thar a bheith sásta go bhfuil an chloch mhíle thábhachtach sin bainte amach againn. Is sinn an stáisiún raidió pobail is faide ag craoladh sa tír, sé sin an stáisiún atá ar an aer don tréimhse is faide ar bhonn leanúnach agus ceadúnas iomlán aige ón rialtóir. Mar sin táimid thar a bheith bródúil as an méid atá bainte amach againn. agus is dócha as an spás atá bainte amach againn dúinn féin i measc na meán Gaeilge agus i measc phobal na Gaeilge i mBleá Cliath nó mórcheantar Bhleá Cliath. OK, a Mhuiris, an bhfuil aon pleananna agaibh do Raidió na Life don todhchaí, rudaí a bhfuil sibh ag súil go dtarlóidh sna míonna atá amach romhainn nó sna blianta atá amach romhainn? Is cuimhin liom, mar shampla, cúpla agallamh raidió a dhéanamh leat ar Near FM. maidir leis an sprioc atá agaibh go mbeadh sibh mar stáisiún náisiúnta ag craoladh ar FM, mar shampla?
Sea, bhuel, tá comhrá leanúnach ag tarlú ansin le Coimisiún na Meán agus tá athbhreithniú le déanamh gan mhoill ag an gCoimisinéir nua um Fhorbairt na Meán, Rónán Ó Domhnaill, a bhí mar Choimisinéir Teanga go dtí. go dtí le déanaí nuair a fuair sé an post nua i gCoimisiún na Meán. Agus mar chuid den athbhreithniú sin is dócha go mbeifear ag breathnú ar an luach ar airgead atá á chur ar fáil ag na meáin Ghaeilge éagsúla. Deiseanna atá ann chun iad a fhorbairt má tá a leithéid de dheiseanna ann. Agus mar sin de tá sular tháinig Coimisiún na Meán ar an bhfód bhí an tÚdarás Craolacháin roimhe ag caint ar feadh roinnt blianta mar gheall ar. stáisiún nua Gaeilge náisiúnta a sheoladh agus tá go dtí seo bhí an bhéim sa chomhrá sin ar stáisiún óige is dócha a bheadh bunaithe thart ar mhúnla na stáisiún cairtcheoil leithéidí Spin FM agus iRadio agus mar sin de. Agus tá ráite ag Raidió na Life go láidir ó tháinig tús leis an gcomhrá sin, dar linn go bhfuil spás do rud éigin a bheadh níos leithne ná sin agus go bhfuil táirge dá leithéid sin ar fáil ó Raidió na Life cheana féin i mórcheantar Bhleá Cliath. Agus dá mbeadh na hacmhainní ar fáil chuige agus dá mbeadh an tacaíocht ar fáil ó na húdaráis chuí, ó na húdaráis stáit, go mbeadh an-spéis ag Raidió na Life glacadh leis an ról sin. Ach ar ndóigh, táimid ag breathnú cén seasamh polasaí a bheas ag an gCoimisiún maidir leis sin i ndiaidh an athbhreithnithe seo a bheas á dhéanamh. Seachas sin, táimid tar éis suíomh gréasáin nua a sheoladh níos túisce i mbliana. Ghlac sé an-chuid oibre an pointe sin a shroichint ach táimid sásta leis an suíomh nua agus ar ndóigh tá deiseanna maithe ansin le bheith ag éisteacht leis an stáisiún ar líne nó ag éisteacht siar le míreanna de chuid an stáisiúin atá ar fáil ar líne nó le podchraoltaí de chuid Raidió na Life atá ar fáil ar na gnáthárdáin iTunes. Soundcloud, Spotify agus mar sin de, agus is dócha sa todhchaí, sna blianta atá amach romhainn, gur sa réimse digiteach, b'fhéidir, is mó go mbeidh forbairtí móra ag tarlú agus táimid ag iarraidh go mbeadh spás lárnach, spás tábhachtach ag Raidió na Life ansin i dtírdhreach na meán Gaeilge ar líne ach is dócha i dtírdhreach. na meán Éireannach trí chéile ar líne go mbeidh go mbeidh spás ar leith ag Raidió na Life ansin agus beidh muid ag leagan tuilleadh béime ar phodchraoltaí agus ar na meáin shóisialta fiú agus a leithéidí sin, rudaí atá ag teacht saghas taobh le taobh leis an stáisiún raidió féin agus beidh an stáisiún raidió i gcónaí mar an chnámh droma Más mian leat, ach tá deiseanna i bhfad níos mó a dhéanamh ansin. Agus is dócha, just an rud deireanach a luafainn ansin ná táimid ag fáiltiú faoi láthair go háirithe roimh shaorálaithe nua nó craoltóirí deonacha nua. Tá neart deiseanna ansin do dhaoine ar mhian leo triail a bhaint as clár a chur i láthair ar Raidió na Life, bíodh sé ina chlár cainte nó ina chlár ceoil. nó tuairiscí a dhéanamh nó agallaimh a chur ar dhaoine nó taighde a dhéanamh, pé rud é, táimid ag fáiltiú faoi láthair roimh dhaoine ar spéis leo a mbeadh spéis acu triail a bhaint as a leithéid agus is féidir leo teacht i dteagmháil linn tríd an suíomh gréasáin má bhreathnaíonn siad ar raidió na life ponc ie beidh siad ábalta teacht ar leathanach ansin le glac páirt má bhreathnaíonn siad tá táb nó cluaisín ansin ar an suíomh idirlín a deir glac páirt agus má leanann siad é sin, beidh siad ábalta cineál cúpla focal a léamh faoin méid a bhíonn i gceist agus teachtaireacht a sheoladh chugainn ansin tríd an suíomh gréasáin. Nó is féidir leo ríomhphost a sheoladh chugainn chomh maith ag eolas ag raidionalife.ie agus tiocfaidh muid ar ais chucu ansin. Mar sin, sin roinnt de na rudaí atá beartaithe againn sa tréimhse seo atá amach romhainn. Níl ach ceist amháin eile agam, a chur ort, a Mhuiris, níl a dhóthain ama againn inniu chun ceann a bhaint den agallamh seo agus déarfainn nach bhfuil a lán Gaeilgeoirí ar an eolas faoi an ábhar seo ach. Maidir leis an leasú a bhí ar Acht na dTeangacha Oifigiúla ag deireadh bliain 2021, bhí athrú suntasach ann maidir le fógraíocht Ghaeilge in Éirinn, An féidir leat a rá dár lucht éisteachta ar Near FM inniu a Mhuiris, dóibh siúd nach bhfuil ar an eolas faoi cad go díreach atá i gceist leis seo, agus ansin chun insint dúinn faoi conas atá ag éirí le Raidió na Life maidir leis seo?
Bhuel, an rud a tharla i dtreo dheireadh na bliana seo caite leis an leasú ar Acht na dTeangacha ná go bhfuil iachall anois ar chomhlachtaí poiblí agus ar rannóga stáit agus ar ranna stáit agus mar sin de, 20% dá gcuid fógraíocht a dhéanamh trí Ghaeilge agus is forbairt thar a bheith dearfach agus thar a bheith tábhachtach is ea é sin ó thaobh feiceálacht agus inchloisteacht b'fhéidir. na Gaeilge ar na meáin chumarsáide trí chéile agus go deimhin cineál sa spás poiblí Táthar ag smaoineamh ar leithéid you know na na billboards a d'fheicfeá ar bhallaí móra amuigh ar na bóithre nó pé rud é. nó na fógraí raidió a chloisfeá ar RTÉ nó na fógraí teilifíse a d'fheicfeá ar na stáisiúin teilifíse Éireannacha. Mar sin is céim chun tosaigh an-dearfach don teanga is ea é sin, agus ceann de na rudaí atá tarlaithe ó thaobh Raidió na Life de ná go bhfuil i bhfad níos mó gnó fógraíochta ag teacht inár dtreo. Só go dtí seo, cosúil le an-chuid stáisiún raidió pobail ar fud na tíre, Ní bheadh ach roinnt, roinnt bheag fógraí á gcraoladh againn ó dhreamanna b'fhéidir go bhfuil aithne againn féin orthu nó a bhfuil baint ar leith acu leis an bpobal a bhfuilimidne dírithe orthu. I gcás Raidió na Life bheimis ag caint ar leithéidí Gaelchultúr nó Ollscoil na hÉireann, Má Nuad nó.

Mar sin, cuir i gcás, leis an gceiliúradh 30 bliain a bhí againn Dé Luain, d'íoc an t-airgead atá tagtha isteach ó chúrsaí fógraíochta, d'íoc sé as na balúin agus as an gcíste breithlae agus as na grianghrafadóirí proifisiúnta a tháinig agus mar sin de. So tá spás againn anois rudaí a dhéanamh b'fhéidir nach raibh indéanta dúinn roimhe seo agus tá súil againn anois amach anseo go mbeidh sé ag tabhairt tuilleadh deiseanna fós dúinn chun an stáisiún a fhorbairt agus ré dearfach cinnte don stáisiún féin agus do na meáin Ghaeilge agus do, mar a deirim, infheictheacht na teanga sa saol poiblí in Éirinn trí chéile.